Dia dhaoibh, Is mise Aingeal Ní Chualáin agus ba mhaith liom blaiseadh beag a thabhairt daoibh inniu de na dánta atá curtha i gcló i gcnuasach filíochta ag Cló Iar-Chonnacht. Dhá scór eala atá ar an gcnuasach. Seod an chéad chnuasach liom, cé go bhfuil mé ag scríobh filíocht anois le blianta fada, ach is deas go bhfuil siad curtha le chéile in aon leabhar amháin. Agus díreach chun blaiseadh beag a thabhairt daoibh, is dócha go go mbeidh is dóichí an míniú sna dánta féin ach just mar chúlra beag ar an rud a bhí i gceist agam is dócha go bhfuil mé a' féachaint siar ar an dúchas is as Conamara mé, as Carna agus mar is eol dhúinn uilig, sna Gaeltachtaí agus i gConamara, san iarthar, tá, tá is dóichí, tá an traidisiún agus an cultúr breá beathaíoch, beo beathaíoch go fóilleach agus is dóichí go raibh mé ag iarraidh ceiliúradh a dhéanamh air sin. Chomh maith leis sin, nuair a bhreathnaím siar ar na dánta mé féin, feicim go bhfuil. Is dócha go bhfuil an tírdhreach, cur síos ar an tírdhreach agus is dóichí gur is dóichí ceiliúradh atá air sin freisin ar bhealach, go háirithe sa lá atá inniu ann agus an chaoi a bhfuil an saol, is dóichí go gcaithfidh muid aire a thabhairt don nádúr agus is dóichí go gcoinneoidh na traidisiúin agus an dúchas, an rud a bhí a'ainn ariamh, go seasfaidh sé sin linn freisin amach anseo. So is sin, is dóichí go b'in an, beidh mé ag díriú isteach ar na dánta sin inniu, díreach mar, díreach chun léargas eicínt a thabhairt daoibh ar na dánta. An chéad ceann atá a'm anseo ná Cúlra. agus mar is eol ón ainm, is cur síos é seo ar an áit ar as mé, agus is dóichí ceiliúradh, mar a dúirt mé, ar an áit féin agus ar na daoine. Cúlra, Portach dubh is dhá leith déanta den domhan uilig, ar clé, buídhonn is oráiste in áiteachaí, ar dheis, an chloch, an leic, caomhnóir potaí, racaí, cnámha, caomhnóir sleánta, aigéad géar, cuimhní seanda i dteanga ársa. foinse eolais, míniú an tsaoil, solas greanta is an spéir lasta, tithe falamha gan cloigeann díon, iarsma dhúin gan chaor oiseadh, spreagadh, tobar uisce fíor. Coinnle lasta is an sneachta séidte, sléibhte clúdaithe ó bhun go barr, farraigí cáite, an ghaoth ag screadaíl, eagla, alltacht, scaird mhór, srutháinín ag rith le fána, fíógaí go láidir teann, an port, an stéibh, an steip, an t-amhrán, talamh naofa, talamh slán. Chomh maith leis an dúlra, chomh maith leis an traidisiún, tá traidisiún is dóichí na scéalaíochta láidir agus bhí sé láidir riamh i gConamara agus sna Gaeltachtaí agus is dócha go mba mhaith liom sa dán seo, an chéad dán eile, is dóichí, léargas beag a thabhairt ar an taithí a bhí a'm féin nuair a chuaigh mé chun labhairt le fear darb ainm Pádraigín Veail Uí Nia i gCarna fadó. Bhí mé sa gcoláiste ag an am agus chuaigh mé chun cainte leis agus d'inis sé a chuid scéalta dhom. Bhí an t-ádh orm go raibh deis a'm labhairt leis mar is dóigh gur bhásaigh sé go gairid ina dhiaidh sin. Ach is dóigh gurb éard atá i gceist anseo ná traidisiún na scéalaíochta chomh maith leis na hamhráin agus, is dóichí, an ceol agus an damhsa agus mar sin de. Tá an scéalaíocht ann féin agus bhí sé láidir. B'fhéidir nach bhfuil an oiread sin scéalaithe ann anois ach ba dhuine é Pádraigín Veail Uí Nia a roinn a chuid scéalta liomsa agus tá áthas orm go ndearna sé sin.

Chloígh tú is grá daingean dod chultúr ag inseacht athuair na scéalta, mar shaighdiúir nach dtréigeann a phost ag an deireadh, cé go bhfuil an námhaid ina ghaobhar, meabhrach ar d'áit chinniúnach i gciorcal staire. Imigh anois. Séid an gaoth trí dhoirse bhur dtí, amach ó thuath i dtreo na mBeanna Beola. Is é an t-ainm atá ar an gcnuasach ná Dhá Scór Eala, agus is dócha gurb éard atá i gceist ansin ná an chaoi a bhfuil muid in ann brath, is dóigh, nó a bhí riamh, bhí muid in ann brath ar an nádúr, gur tharla an rud céanna. chuile bhliain ag an am céanna, ag an am céanna agus tar éis sin fíor i gcónaí faoi na hallaí mar ehm, nuair a scríobh mé an dán seo bhí dhá scór eala ehm, ar loch eh, i gConamara anseo i gCamas ehm, ach le gairid ansin chomhair mé féin agus Máirín os cionn céad eh, eala mar sin tá eh, tá an eh, ehm, is dóigh go bhfuil go bhfuil sé sin, is rud iontach é sin go bhfuil sé sin fós ag tarlú. Dhá scór eala. Dhá scór eala, lár seaca, i réim ar chiúineas Chuan Chamais, ina mbeirt is ina mbeirt, ag tumadh nó ag snámh. An dtuigeann siad a n-áilleacht agus iad ag filleadh arís chun na ceanna óga a thóigeáil, cinnteacht i saol éiginnte. Cé gur scríobh mé an dán sin, ó tá sé roinnt mhaith blianta ó shin, tuigim anois go bhfuil, is dóichí, bagairt eicínt ansin, is dóichí, don nádúr agus don chaoi a bhfuil, is dóichí, rudaí, cúrsaí ag gabháil ó thaobh an teocht domhanda agus mar sin de. Agus mar sin, is dóichí go mb'fhéidir gur. gur. go dtugann sé chun cuimhne chuí go gcaithfimid, is dóichí, aire a thabhairt don timpeallacht. Cé nuair a scríobh mé an dán, ní raibh sé sin i gceist chomh mór. Cuirim spéis insan, is dóichí, sa nasc sin atá idir an t-am i láthair agus an t-am atá imithe agus, ar ndóigh, tá nasc ansin eatarthu. Agus an chéad dán eile atá anseo a'm, Clann Lir. Is dóigh go. go ndéanann sé sin cur síos ar shaol págánach a bhí ann agus ansin an chaoi ar tháinig an creideamh chun cinn, an Chríostaíocht, agus gur sna toibreacha atá timpeall na tíre, agus i gConamara freisin, ar ndóigh, go bhfuil an. an dá rud sin i gceist nuair a théann muid isteach ag na toibreacha agus mar sin de, uaireantaí agus go minic bíonn, bíonn, bíonn stair níos, níos sine ag baint leis na háiteachaí sin agus sin atá i gceist ins an dán áirithe seo. Clann Lir. Mí Eanáir is an saol arís nua. Thug Clann Lir cuairt orainn is muid ag siúl i n-aice Thobar Mhuire. A ngluaiseacht mall ina mbréagriocht bán, ag coinneál leis an mbruach i ngéibheann. Stadann, i gcomhrá scaitheamh, dearcann, éisteann, tá sé ina chalm. Tá ceann ag leathnú a chuid sciathán ar chosa in airde anois ag fógairt go bhfuil sé in am a bheith ag fágáil slán. Le gach aon chuing a muiníl fhada ina líne chaol tá siad ag ardú, ardú, ceathrar ar foluain, slán, slán, ag meabhrú dhúinn ar an láthair úd go raibh siad ann. Ba mhaith liom críochnú leis an dán seo nuair a bhí Covid ann is dóigh go raibh muid uilig amuigh ag siúl agus bhí muid amuigh sa dúlra, amuigh sa nádúr i bhfad níos nuair a fuair muid an deis nuair a bhí an Covid thart agus. Ba rud nua a bhí ann siúl síos ar an trá nuair a bhí cead a'inn taisteal chomh fada leis na tránna. So, críochnóidh mé leis an gceann seo, Siúlaim ar ghaineamh. Mar a bheadh den chéad uair a, Siúlaim ar ghaineamh. Tugaim faoi deara, bog-thorann na dtonn, Is ionadh liom cumhacht agus luas an tsrutha.